that I wish him well. I wish him, you know, I, w- I wish him to do well, but the situation is bad. Okay? Uh, zinthu sizikuyenda.
Is bad and worse similar? Yeah, let's say worse. mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo dr chakwera ndi ine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5
mwaswera bwanji amalawi nonse konse kumene muli this is comrade ntanyiwa on limpopo fm programu kapena mnyamata uja wa nkhanga zaona ndabwera chigawo chakumadzulo ndi nkhani ya nkhanga zaona nkhani imene ndabwera nayo ndi nkhani ya abushiri amalawi nthawi zonse ife ankhanga zaona timaonera patali ndipo timabwera ndikuwauza anthu zimene zikuchitika ndi zimene zichitike kutsogoloko zikamachitika anthu azizanena kuti onena analipo koma kusamva kunali nkhutukumve mwanga this is comrade ntanyiwa on limpopo fm. takhala tikumva takhala tikuuzidwa lero limpopo fm tikufuna amalawi tikuuzeni kodi chinachitika ndi chani kuti abushiri achoke ku south africa abushiri kuti achoke ku south africa ndi chifukwa cha milandu imene anali nayo pakati pa iwo ndi boma la south africa ndikufuna mundimvesere bwinobwino kumene ndikupitaso kumathekoko ndikufuna mundimvesere bwinobwino ena akhala kuneli ya ntanyiwa nkhani ya buchiri osakambapo kanthu ayi buchiri ndi munthu ngati mmene ndilili ine tiyenereka tikambe anthu azidziwa choona chenicheni chimene chikuchitika ndi chani umunthu uzikhala pasogolo zina zonse zizikhala mbuyo muchina china chilichonse chimene timapanga ifeyo anthu obadwa umunthu uzikhala patsogolo amalawi abushiri anali ndi milandu kapena kuti ali ndi milandu ndi boma la ku south africa koma zinatheka kupezeka zonena kuti akafika ku malawi boma la malawi ndi limene linachita arrange kunena kuti abushiri achosedwe kumene kuja ndipo amapanga zimenezi anali a chakwera ndi richard chimwendo banda ndipo a richard chimwendo banda anapanga chotheka ndi kupeza anyamata akumangochi amene anayendesa a bushiri kukafika ku malawi aliyense anamva kuti zinakhala choncho tofuna tikumbusani tikufuna tione kuti kumapeto kwa nkhaniku tikufuna tibwere pati abushiri anafika ku malawi panali mgwirizano pakati pa anthuwa the same richard chimwendo amapita ku nyumba kwa malemu achilima ndikumakawauza kunena kuti bwana inuyo 2025 mukhala mtsogoleri wa dziko la malawi ndipo tipanga chotheka kuti inuyo malinga ndi mgwirizano zizatheke tsoka ilo amalemu achilima kulibe akanandichitira umboni kunena kuti mkuluyi ndimakumana naye ndipo amandilimbisa mtima lero the same chimwendo akuyenda chozemba ndikumakakumana ndi abushiri chifukwa cha zimene zachitikazi muone kumene tikuchokera anamtenga kuja kumbweresa ku malawi lero omwewa akufuna amtenge bushiri ampereke ku dziko lija la ku south africa amalawi chimene ndikufuna muzi- mundisatire ndipo muone kunena kuti kuipa kwa anthuwa anthuwa olo utapangira chabwino cha mtundu wanji a mcp sazathokoza lero achimwendo akuzemba nkumakakumana ndi bushiri yomwe dzanadzanali an- anati ammanga ampasa 30 days ndiye ndikupereka uthenga kwa abushiri richard chimwendo banda akupeperesani tsiku limene muzizazindikira kuti richard chimwendo banda wandipeperesa muli kundende pali mapulogalamu amene akupangika boma la south africa ndi boma la malawi kuti mwa njira ina iliyonse abushiri mukuyenereka kutengedwa kupita ku south africa ndipo njira imene ayikonza muzatutumuzidwa masiku 30 amenewa akatha muzayitanidwa ku ofesi ina kuti mukufunika ku ofesi ndipo nthawi imene inuyo muzikapanga apilu za nkhani imeneyi kuti musa- musapite ku south africa siku muzizapanga inu apilu usiku wa siku limenelo ndi limene inu abushiri muzanyamulidwe kuchoka ku malawi kumapita ku south africa izi ndi zimene akukukonzerani pasipasipa mamiting onse amene akhala akuchitika ndi mamiting amene akufuna kukuzizirisani mtima akufuna kukupeperesani so mr bushiri uh, shepherd bushiri a prophet pakuyeneresa kuti musam, musamalise pali asilikali achitetezo amene akhala akumakuyimbirani foni pamene pamene abushiri mukututumuka kunena kuti who is comrade ntanyiwa pali achitetezo amene akhala akukuyimbirani foni you need to be careful with anthu achitetezo amene akukuyimbirani foni kuli chiwembu chachikulu chimene mwakonzeredwa ndikunena kuti choyambirira tizikhala ndi umunthu zinazo zizibwera patsogolo ine ndabwera ndi umunthu kufuna kulongosola zimene zikuchitika abushiri muone kuti kodi muzikonzekeresa bwanji kodi zikhale bwanji pa umoyo wanu chifukwa china china chilichonse chikusonyeza kuti chili m'malo pamene anthu akubwera ena kukudyerani ndalama nthawi yomweyo akudyanso ndalama ku boma la ku south africa ndikuyankhula pano alonjezedwa kunena kuti inu mukangotengedwa kupita ku south africa boma la south africa liwathandiza a mcp kuti mwina awinenso chisankho so amalawi chimene ndingakuuzeni ndi chonena kuti tiyeni maso athu tiziona kodi chikuchitika ndi chani cha uh, shepherd bushiri koma pasipa pakuyenda zambiri this is comrade ntanyiwa pa limpopo fm ndimafuna ndingokupasani pikicha yoti mudziwe kunena kuti pali anthu ene ake ukhoza kuwachitira zinthu zabwino koma sangayamike muganize a richard chimwendo banda akayankhula pa msonkhano eh, akulimbana ndi presidential advisor a martha kwataine kunena kuti kulibe munthu amene angaime independent ngati mwakhuta mwadya nyemba zimenezo kumene koko inuyo abushiri mukalenda ngati munthu akukwanisa kulimbana ndi munthu wa muchipanimo lero amkaka ali kuti anagwera mumkaka munagwera ntchentche ndipo kunali mitingi kumene kunali a steve kayuni a ezekiel ching'oma a mwanga komanso a richard chimwendo kumene tu amakambirana nkhani za a bushiri zonena kuti tipanga bwanji kuti timtumize munthuyi ku south africa so a bushiri uthenga ndi umenewo musakhulupirire munthu wina aliyense pangani zinthu zimene mukuona kuti inuyo zikuthandizeni kaya muganiza zokangozipereka nokha kaya muganiza za mtundu wanji uwu ndi uthenga umene uchoka ku limpopo ndi comrade ntanyiwa